Bhuel tá an-chuid dul chun cinn déanta tar éis dúinn airgead a bhailiú an bhliain seo caite. Bhí, b'fhéidir, chun dul siar píosa beag, an bhliain seo caite bhí an-chuid daoine gan bia agus mar gheall ar rudaí éagsúla, iad sin athrú aeráide b'fhéidir nó. praghsanna arda bia ach tar éis do dhaoine in Éirinn agus an rialtas in Éirinn agus daoine ar fud an domhain tar éis dúinn cabhrú le le eagrachtaí ar nós Oxfam chun bia agus seirbhísí sláinte, uisce is mar sin de a chur ar fáil tá an-chuid dul chun cinn déanta ach le déanaí tá scéal Mali go mór sa nuacht agus tá an-chuid daoine i Mali i gcruachás mar gheall ar an choimhlint agus an troid atá ar siúl ansin. em faoi láthair i dtuaisceart Mali tá muid ag ag ag obair ansin em i gcampaí teifeach em mar gheall ar an choimhlint, an troid a tharla le déanaí tá thart ar 30,000 duine tar éis a n-áit chónaithe a fhágáil agus an bhliain seo caite d'fhág trí chéad trí chéad ceathracha cúig míle duine i Mali a n-áit chónaithe mar gheall go raibh an choimhlint agus an troid chomh dona sin so mar gheall ar sin tá ana chuid teifigh tar éis dul go tíortha eile nó you know go réigiún eile so mar shampla i Burkina Faso tá táimid ag obair go dian anois ag iarraidh cabhrú le dhá chéad nócha míle duine agus tá seachtó seacht míle teifeach ina gcuideachta sin so tá daoine tíortha ar nós Burkina Faso agus Niger agus Mauritania ag tabhairt dídean agus cúnamh dóibh siúd atá ag teacht ó Mali so fiú daoine nach bhfuil mórán acu iad féin tá siad ag ag tabhairt cuireadh do dhaoine fanacht leo ina dtithe agus ina n-áit chónaithe ach mar gheall ar sin tá an-chuid brú anois ar seirbhísí ar nós uisce tá fadhbanna sláinte ag teacht chun cinn agus mar sin de. So rud atá Oxfam ag déanamh faoi láthair ná táimid ag cur uisce ar fáil, seirbhísí sláinte, bia, ag cur em, airgead ar fáil ar mhaithe le oibre. So mar shampla ag iarraidh b'fhéidir feabhas a chur ar talamh áitiúil agus ansin bíonn daoine ag ag obair ar na garrantaí sin agus ansin tugaimid airgead dóibh ar mhaithe don obair sin agus chomh maith leis sin táimid ag tabhairt cúnamh do feirmeoirí em, chun cinntiú nach bhfaighidh na hainmhithe atá acu bás agus le cabhair a thabhairt dóibh bia bia a fhás so agus chomh maith leis sin freisin just ag iarraidh sórt dídean agus tacaíocht eile a thabhairt dos na dos na mílte mílte teifigh atá tar éis teacht ó Mali go dtí na tíortha seo. Hmm yeah tá fhios agam go bhfuil eh an scéal sin eh go mór i mbéal an phobail go háirithe ar nuacht bbc agus Channel Four agus a leithéid. Tá sé fíor chun a rá nach bhfuil go bhfuil sibh tar éis, go bhfuil Oxfam tar éis an-chabhair a thabhairt do dhaoine ón am ar thosaigh an ngéarchéim seo in iarthar na hAfraice, nach bhfuil? Tá, I mean bhí, bhí, bhí, bhí, bhí muid an-sásta leis an tslí ina, Chabhraigh an phobal agus an rialtas in Éirinn linn chun seirbhísí a chur ar fáil an bhliain seo caite nuair, thart ar an am seo an bhliain seo caite, thosaigh muid ag féachaint ar na chéad chomharthaí a bhí ag teacht ó iarthar na hAfraice. Ba léir go raibh fadhbanna ag tosnú so an rud a rinne muid in iarthar na hAfraice ná thosaigh muid ag cur an cúnamh sin ar fáil i bhfad níos luaithe ná mar a tharla an bhliain seo caite i 2011 nuair a bhí géarchéim in oirthear na hAfraice mar ceapaim, bhuel dar le Oxfam agus eagraíochtaí eile go raibh, go raibh eagraíochtaí ar nós muid féin agus rialtas ar fud an domhain i bhfad ró mhall ó thaobh teacht i gcabhair ar na, ar dhaoine in oirthear na hAfraice i dtíortha ar nós Somalia dhá mhíle 's a haondhéag so d'fhoghlaim muid na ceachtanna crua sin so an bhliain seo caite, dhá mhíle 's a dó dhéag, nuair a bhí na céad comharthaí soiléir go raibh, go raibh fadhbanna ag tarlú in iarthar na. in iarthar na hAfraice. Tháinig muid ann go han tapaidh so in ionad fanacht go dtí go raibh an fadhb an-dona chuaigh muid isteach go luath le bia, le uisce, le le cúnamh chun cabhrú le daoine fanacht ina n-áit cónaithe féin agus iarracht a dhéanamh tacaíocht a thabhairt dóibh you know ó thaobh feirmeoireachta agus ehm,

agus bhí thart ar 8 point, gabh mo leithscéal, 1.8 milliún duine a raibh muid ag tabhairt cabhair dó ar fud na tíortha sin. So tá muid fós ann agus tá dea-scéal tar éis teacht amach i roinnt áiteanna go raibh an cúnamh luath sin, go raibh an-éifeacht aige sin agus gur stop sé sin. you know ag déanamh rudaí níos measa agus go raibh daoine in ann teacht ar ais go dtí an saol a bhí acu ach mar gheall ar coimhlint i dtíortha ar nós Mali tá you know tá i bhfad níos mó oibre fós le déanamh agus táimid ann ag déanamh gach rud gur féidir linn déanamh agus tá an t-airgead a thug daoine dúinn an bhliain seo caite agus atá fós ag teacht isteach ag déanamh difríocht an-mhór ar fad. eh just ceist amháin eile faoi seo an ngéarchéim in iarthar na hAfraice eh léigh mé ar bhur suíomh idirlín inné gur go bhfuil sibh tar éis cabhair a thabhairt do milliún daoine nó le níos lú ná bliain anois leis an ngéarchéim sin. Cé mhéid duine atá i mbaol agat faoi láthair agus an bhfuil a lán nó mórán daoine nach bhfuil ag fáil cabhrach ó na heagraíochtaí éagsúla sa réigiún agat? Well is dóigh go bhfuil, tá ina fadhbanna éagsúla i dtíortha éagsúla sa réigiún Sahel nó Iarthar na hAfraice. Tá sé saghas deacair caint go ginearálta faoina you know céard atá ar siúl sna tíortha sin go léir ach tá a fhios againn go bhfuil go bhfuil an ghéarchéim bia seo go bhfuil éifeacht aige sin ar thart ar 18 milliún duine agus muid féin in Oxfam táimid déanamh iarrachta cabhrú le thart ar 1.8 Ní féidir linn, níl na em acmhainn againn chun cabhrú le gach duine ach mar tá muid ag obair le eagraíochtaí eile ar nós em you know an UN nó rialtais éagsúla chun chun teacht i gcabhair ar ar cuid dos na daoine sin ach ní féidir is dócha linn go an fhadhb iomlán a leigheasú muid féin so sin an fáth go muid ag obair you know i bpáirt le páirtnéirí áitiúla nó le eagraíochtaí eile atá cosúil linn féin chun iarracht a dhéanamh teacht i gcabhair ar na daoine sin. Ok, bhuel chuala mé tá scéal maith ann, tá fhios agam léigh mé ar an idirlíon gur seoladh feachtas mór cúpla lá ó shin darb ainm an feachtas If, an féidir leat insint dár éisteoirí faoi le do thoil? Yeah, tá Oxfam tar éis teacht le chéile le eagraíochtaí eile in Éirinn agus sa Bhreatain chun feachtas nua a sheoladh, if, agus seo an chéad uair gur tháinig muid go léir le chéile chun rud mar seo a dhéanamh. B'fhéidir go cuimhin le d'éisteoirí an feachtas Make Poverty History i 2005. So saghas, you know, feachtas ollmhór atá ann, saghas rud céanna ach an béim atá ar an feachtas seo ná an córas bia atá againn agus tá muid ag iarraidh go mbeadh muid ag teacht le chéile chun em iarracht a dhéanamh fáil réidh le ocras mar dar linn, dar linn mar, mar eagraíocht agus mar feachtas go bhfuil a dhóthain bia ann do gach éinne sa domhan ach is léir nach bhfuil gach duine in ann teacht ar an bia sin. So an córas bia atá againn sa domhan tá tá sé an-casta ach tá fhios againn go bhfuil duine as gach ochtar ocrach agus táimidne ag iarraidh go mbeadh athsmaoineamh agus á dhéanamh em á dhéanamh ag rialtais agus ag comhlachtaí móra ar an tslí ina cuireann muid bia ar fáil do dhaoine agus smaoineamh freisin ar na bacanna atá ann ar em ag daoine is iad ag iarraidh bia a fháil. So tá, tá, tá, rinne muid taighde mar ghrúpa agus dar linn go mbeidh thart ar billiún duine óg sáinnithe i mbochtanas faoi 2025 muna ndéantar rudaí anois chun é sin a stopadh. Mar na daoine sin, tá muid ag caint faoi an billiún duine sin, tá siad san ocrach faoi láthair. agus iad páistí agus níl an todhchaí, níl todhchaí dearfach i ndán dhóibh muna déanaimid iarracht cúpla rud a athrú agus tá cúpla rud a bhfuil muid ag iarraidh a dhéanamh. Uimhir a haon, tá muid ag iarraidh go mbeadh níos mó cúnamh á chur ar fáil chun deireadh a chur le páistí atá ag fáil bháis leis an ocras, go mbeadh níos mó cúnamh agus tacaíocht ann dóibh sin agus freisin tá muid ag iarraidh go mbeadh daoine bochta in ann iad féin bia a chur ar fáil iad féin tríd níos mó infheistíocht agus tacaíocht do feirmeoirí bheaga. Freisin táimid ag iarraidh nach mbeadh comhlachtaí móra ag íoc cáin an-íseal ar na brabús ollmhór atá á dhéanamh acu agus go mbeadh an cáin níos airde á n-íoc acu agus de réir sin go mbeadh an cáin sin ag cabhrú le níos mó acmhainn agus infreastruchtúr a chur ar fáil do tíortha bochta ionas go mbeadh siad in ann todhchaí níos fearr a chruthú dóibh féin. Freisin, táimid ag iarraidh deireadh a chur leis an gcleachtas atá ar siúl i roinnt áiteanna, sé sin go mbíonn daoine bochta á mbogadh ón talamh agus ionas go mbeadh comhlachtaí in ann bithbhreoslaí nó biofuels a fhás, táimid ag iarraidh go mbeadh an talamh sin in úsáid le haghaidh bia, agus ní le haghaidh breoslaí, le haghaidh carranna agus freisin táimid ag iarraidh go mbeadh comhlachtaí agus rialtais ionraic faoi na rudaí atá á dhéanamh acu, faoi na gníomhaíochtaí éagsúla atá ag tarlú faoi láthair a chuireann bac ar dhaoine bia a fháil agus. Sé sin ráite, tá ana chuid dul chun cinn déanta le blianta beaga anuas ó thaobh bochtanas a laghdú agus tá de réir na staitisticí tá 14,000 páiste a bhí ag fulaingt le ocras gach lá nach bhfuil i 1990 nach bhfuil anois. Ach tá fadhbanna fós ann, siad sin go príomhúil tá praghsanna bia an-ard agus freisin tá athrú aeráide ag cur isteach go mór ar feirmeoireacht agus ar an tslí gur féidir le daoine bia a fhás iad féin. Agus bhí muid ag caint faoi iarthar na hAfraice níos luaithe agus tá sin an-soiléir, i tíortha ansin níl an bháisteach ag teacht, tá an talamh ag éirí an-trom, an-tirim, gabh mo leithscéal agus mar gheall ar sin níl daoine in ann bia a sholáthar dóibh féin. So tá muid féin agus na eagraíochtaí eile atá bainteach le IF ag iarraidh go mbeadh Rialtas na hÉireann ag glacadh ról lárnach ó thaobh na na rudaí sin a luaigh mé chun saghas dul chun cinn a dhéanamh go háirithe agus muid ina ina uachtarán ina go háirithe mar gheall ar Uachtaránacht Chomhairle na hEorpa atá againn faoi láthair agus táimid ag iarraidh go mbeidh Rialtas Éireann in ann buiséad an chiste cabhrach a chosaint, sé sin buiséad an Aontas Eorpach, agus go mbeidh na fadhbanna atá ag daoine ar fud an domhain agus iad ag iarraidh bia a fháil, go mbeadh sé sin. in aigne acu agus iad ag déanamh cinní tábhachtacha as seo go mí Meitheamh agus tá freisin b'fhéidir táimid ag iarraidh go mbeadh daoine ag súil ag cur brú ar ar an rialtas ar rialtas na dtíortha féin. chun na cinní seo a dhéanamh agus má théann sibh go dtí an suíomh atá againne, oxfamireland.org, feicfidh sibh go bhfuil foirm ansin gur féidir leat líonadh amach agus cuireann sé sin saghas petition atá ann agus táimid chun na hainmneacha go léir atá air sin a sheoladh go dtí an rialtas anseo in Éirinn agus tá daoine mór le rá freisin atá tar éis tacú leis an bhfeachtas seo, mar shampla Desmond Tutu agus ansin tá daoine cáiliúla freisin a bhfuil saghas meas ag daoine óga orthu, mar cosúil le One Direction, Rita Ora agus freisin aisteoirí ar nós Bill Nighy agus daoine eile mar sin atá ann freisin chun saghas aird a tharraingt ar an bhfeachtas seo. So ceapaim go mbeidh an feachtas seo i mbéal an phobail. as seo go ceann cúpla mí amach anseo agus
yeah feachtas ollmhór atá i gceist. Tá a fhios agam agus beimid ag caint faoi seo arís ar Raidió na Life. Just cúpla ceist beag faoin feachtas sula a théann tú. An feachtas fadtéarmach é seo ar feadh bliain nó roinnt míonna nó is go? Bhuel níl mé go hiomlán cinnte mé féin mar níl mé féin ag obair air ach tá sé Ceapaim gur bliain a bheas ann, b'fhéidir níos mó ná sin, is dóigh liom. Braitheann sé ar. Agus cad iad na heagraíochtaí ón Éirinn eile a bhfuil ag glacadh páirt? Bhuel, chomh maith le Oxfam Ireland, tá cúpla eagraíocht eile, tá Trócaire, Concern, Christian Aid, Tearfund Ireland agus Progressio Ireland páirteach. So táimid go léir ag obair le chéile ar an bhfeachtas seo ag iarraidh aird an phobail a tharraingt air.